balimacɛ ni balimamuso aw ni yakuma ne ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen ye aw bɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ bi ne bɛ fɛ ka kuma min ko la o ye kuma cogo ɲuman ye balimaw mɔgɔ caman bɛ kuma mɔgɔ caman bɛ kuma falen mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka kuma fɔcogo ɲuman an bɛ se ka o kɛ cogo di kuma bɛɛ tɛ kuma ɲuman ye kuma jugu bɛ yen kuma ɲuman fana bɛ yen nka ne bɛ fɛ an ka miiri min ko la o ye kuma fɔcogo ɲuman de ye i b'a ye k'a fɔ ko ala ye adamaden da ani ka kuma cogo di anw de ma baganw tɛ se ka kuma yiriw tɛ se ka kuma fɛn wɛrɛw tɛ se ka kuma u bɛ se ka fɛn dɔw kɛ walisa ka ɲɔgɔn faamu nka ka kuma ɲɔgɔnya falen falen u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ sɔrɔ ala ka danfɛnw cɛma o bɛ sɔrɔ adamadenw de la nka ala ye anw dan ni min ye o ye kuma fɔ cogo ɲuman walisa anw ka se ka ɲɔgɔn mago ɲɛ walisa anw ka se ka kɛ ko dilanbaw ye o ye ala yɛrɛ ka miiriya de ye nka mun de nana ye a la an bɛ tile min na bi ko adamadenw kɛlen bɛ ka kumakolon fɔli ɲɔgɔn ma ka o diya don u la ka o kɛ fɛn belebeleba ye ka tɛmɛ hali kuma min bɛ se ka dilanni kan i bɛ se k'a ye i k'i to bɔlɔn kɔnɔ i bɛ se ka denmisɛnnin fitinin dɔ ye a bɛ se ka kumakolon fɔ mɔgɔkɔrɔba ma ten a bɛ se ka kumakolon fɔ a tɔɲɔgɔn ma ten i b'a ye k'a fɔ ko hali an ka duw kɔnɔ denmisɛnnin bɛ se ka nɛni kɛ bangebaaw b'a fɔ e babu ne m'a fɔ i ma k'i kana kɛ nin cogo la wa foyi tɛ bɔ a la a bɛ taɲɛ o la o bɛ diya bɛ don a la n'a taara ɲɛ i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ gɛlɛya bange den yɛrɛ bɛ kɔrɔbaya n'a ye fo a bɛ miiri ko a bɛ ka to ka kumakolon fɔ a ka so ka kuma jugu fɔ o yɛrɛ ye cɛfarinya ye balimaw gɛlɛya de don a kɛra gɛlɛya ye anw ka tile la anw bɛ se ka fura jumɛn sɔrɔ o la anw ka kan ka kɛ cogo di e ka kan ka kɛ cogo di walisa i ka se ka kuma fɔcogo ɲuman dɔn fɛn belebeleba don n'i ma kuma fɔcogo ɲuman dɔn kuma fɔcogo ɲuman bɛ dilanni kɛ kuma fɔcogo kolon o fana bɛ tiɲɛni kɛ a bɛ se ka i ka baara tiɲɛ a bɛ se ka i ka ɲɛnamaya tiɲɛ i ni mɔgɔ tɔw cɛ o de kosɔn bi an ka kan ka miiri ala ani ala ka kuma la a bɛ anw ladi ala ka kuma bɛ anw ladi ala min ye kuma di anw ma o bɛ an ladi kuma fɔcogo ɲuman ko la n'an bɛ bibile kalan a bɛ mun fɔ an ye i bɛ ntalenw kitabu sɔrɔ sura tan ani wɔɔrɔ vɛrse mugan ani naani ntalenw kitabu sura tan ni wɔɔrɔ vɛrse mugan ani naani a ko di kuma duman bɛ i ko di tonitɔ a ka di mɔgɔ ni ye a bɛ a farikolo kɛnɛya balimaw nin ye kuma ye min bɔra ala fɛ ala ko kuma ɲuman mɔgɔ min bɛ kuma ɲuman fɔ o bɛ adamaden ni lafiya a ka di ni ye ka kuma ɲuman mɛn ka bɔ mɔgɔ wɛrɛ da o bɛ ɲɛsin i ma o ye fɛn ɲumanba ye an wurila sɔgɔma an bɛ dubabu ta ɲɔgɔn ye a ka di anw ye o bɛ an ni lafiya o bɛ an ni kɛnɛya nga min bɛ kuma kolon fɔ a bɛ ni jogi a bɛ adamaden ɲɔgɔn a bɛ o ka ɲɛnamaya dankari o de kosɔn i ka miiri dɛ e ka kuma bɛ cogo di e bɛ to ka i mɔgɔ ɲɔgɔnw kumaɲɔgɔnya cogo di mɔgɔ minnu ka kɔrɔ ni e ye i bɛ kuma olu fɛ cogo di minnu ye i ba filanw ye i bɛ kuma u fɛ cogo di minnu bɛ i teriw ye i bɛ kuma olu fɛ cogo di minnu ye i kalanfaw ye i bɛ kuma olu fɛ cogo di o de kosɔn n bɛ aw wele n bɛ i wele bi i ka kuma fɔcogo ɲuman dɔn i ka kuma fɔcogo ɲuman dɔn walisa ka ɲɛnamaya gilan walisa ka e yɛrɛ ni lafiya ka i mɔgɔ ɲɔgɔn ni lafiya ala ka duba i ye